Mali ale ni arabu saudi tun bɛ ɲɔgɔn na donc u dɛsɛra ɲɔgɔn na u taara tir au but la mali kɔni ganyana tir au but la yan'an ka don détail la n bɛna mali ka onze fɔlɔ de filɛ nin ye donc onze de départ la gardien sisɔkɔ bɛ yen donc fɛn min ye sanɔgɔ ani makalu ani dunbiya donc ani kɔnɛ n'o ye segu kɔnɛ ani wilson samakɛ ani tiya donc ani sidibe ani jakite ani eh, sinate donc ani sunayogo donc mali jouera ni nin 11 de donc fan dɔ in na o ye arabu saudi ka 11 ye donc mali ka 11 de b'anw interese mali kɔni donc an sera ka match in an ka gardien dɔ ye emile dukure donc mun jouera contre français donc ale tun blessera donc eh, fɛn fuseni jawara donc a jouera ni a ye nin gardien de choisi alors que gardien mun ye premier match joué contre panama tun bɛ yen donc eh, an t'a dɔn fɔ a kɔni a ye nin gardien de choisi donc buteur la mali fanfɛla la wilson samakɛ donc ale ni gawusu jakite donc nunu mɔgɔ fila de bɛ mali ka bi don donc a yɛrɛ b'a dɔn mati tɛmɛnen na u ye bi don donc wilson samakɛ mati tɛmɛnen na a ma bi don mais mati fɔlɔ la a tun ye bi don donc a b'a kɛ trois match kɔnɔna la a sera ka deux bi don donc o b'a yira k'a fɔ a ka fɛngɛ a ka bilan c'est intéressant donc ale ni Gawusu Jakite donc ninnu mɔgɔ fila donc u ye fɛn dɔ yira maliyɛnw na k'a fɔ ko an ka ekipu A ko kani mun bɛna ale ko normalement ko u kan ka ka pilasi dɔ pilasi dɔ kan ka d'u ma donc ne kɔni bolo u ye fɛn mun yira terrain na nin tournoi in na donc ne bolo o ye ninnu mɔgɔ fila ninnu donc u bɛ plasi dɔ mɛrite an ka ekipu a la donc n'an ka ekipu ta a ta k'a lajɛ joueur ɲɛnama wɛrɛ tun bɛ yen donc mais ninnu mɔgɔ fila donc ne bolo ninnu tun ye mali fanfɛla la meilleur match ye donc segu kɔnɛ fana

o bɛ mali kɛ quatre points ye donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan arabu sawudi donc quatre points ye donc o bɛ mali éliminer hali ne ka sɔrɔ faransi ka mati ma joué man ka nin fɛn kɛ waati min na donc possibilité foyi tɛ mali bolo ka qualifier nin tournoi in na malheureusement o de don donc jeux olympique la eh, jeux olympique la an ma se ka taa yɔrɔ jan na an bolo ko nin tournoi in na donc ko an ka ekipu bɛ se ka taa yɔrɔ jan na mais malheureusement donc mali bɛ ja nin yɔrɔnin na donc a yirala k'a fɔ ko samedi ko mali bɛ mati wɛrɛ joué donc n'o ye match de classement mais tournoi in kɔnɔna kɔni mali éliminera donc mali balontan yɛrɛ b'a dɔn cogo min na a kuma ka ca joueur talenté caman b'an bolo donc an ka académie ka ɲi joueur former la donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la gawusu jakite ninnu donc ani segu kɔnɛ ninnu ninnu bɛɛ formera mali la donc ninnu man ka fɛn min yira terrain na i b'a dɔn ko an ka académiciens bɛ baara la mais mali balontan gérer cogo de man ɲi donc o de y'an ka problème ye n'o tɛ n'i y'a mɔgɔ kura dɔ ye kana ɲina k'i abonné kana ɲina ka video like ka partager nin de tun b'an bolo aw bɛɛ merci beaucoup a k'an bɛn waati wɛrɛ ma donc an b'a fɔ bonne chance pour la suite